ọ ka ọ dị ọ ka ọ dị na-ekwukwa okwu
hello ndị igbo na-ege m ntị igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu biko nke onye chiri nya zelụ onye unu na-anụ onu ya bụ onye mgbasa ozi bụ Reverend Innocent Chukwudi Peace Udochukwu mụwa bụ onye isi ụlọ ọrụ a na-akpọ Rhema Productions Limited and Rhema Productions TV channel um, anyị nọ in partnership with ndị Lion Business Park ịgbasa ozi gbasalụ ebe a na-ekwu maka ya bụ kpọkọpị ebe igbo niile chịkọtara ọnụ jikọtara ọnụ wee wepụta ka ọ bụrụ ebe ndị igbo ga-alụ afịa lụọ ebe obibi lụọ ụlọ ọrụ dị iche iche warehouses factories shops estates ọ ife a na-alụ ebe anwa ana industrial park ka ọ bụ eji 500,000 dollars wee gota the eh, certificate for Eh, free trade zone so na container ọbụla ị na-ebubata n'ebe anwa ma i si Lagos buru ya na-abata ma i si Onne buru ya na-abata ị ga-agba ya free some people agbabago their their containers there for a long time now since 2021 a na-agba container ebe a free of charge so na ihe m na-agwa anyị bụ na ọ baghị uru na ndị na-ene ihe ndị yoruba na-eme anyị na ihe a na ha ekwu ma ga-achụ igbo achụ ma ga-ahapụ igbo ahapụ na ha na-achụ isi ndị igbo na ndị igbo na ife a ka a na-eme ndị juu mgbe fa enwebeghị state of israel until na ha enwe state of Israel onye ọbụla kwere ha ugwu onye ọbụla respectịa ha ihe a ka m na-achọkwa ịgwa ndị be anyị na anyị kwesịrị inwe ana Igbo edoziri ọfụma a ga na-abịa na-agba nkiri ndị niile a na-akpali anyị ga na-abịazi azụ afịa ama m mgbe m nọ na main market Ọnịsha na early 80s ndị mmadụ na-esi obodo dị iche iche ndị mmadụ na-esi ma Cameroon ma Benin Republic everywhere Lagos na-abịa ọnịsha na-abịa main market azụ afịa gịnị chenjiziri ọ maka na anyị hapụziri be anyị pụọ maka onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi ewere ya kpoo ahịhịa so na ihe m na-ayọ anyị bụ na ka anyị malụ mkpa ọ dị akụ luo ụnọ bịa mee invest na this very eh, Lion Business Park o nwere ife adịghị ebe anwa dịka m kwuru na mbụ ọ ka m na-ekwu ị nwere ike ịnọ ebe ahụ ahọ ịtọ na-apụghị apụ ebe ahụ maka na ihe ọbụla ị chọrọ dị n'ime ebe ahụ city dị n'ime city warehouses industries factories shops estates exotic estates o nwere ụmụ be anyị welugole place ha na-alụ ebe ga-adị ka banana island ana ebe a na side ebe anwa aka adị elu onye onye onye onye ejighị enough money there mana enwegasịkwa ndị e mere in a way that ị bụrụ onye nnukwu i were nke ndị nnukwu ị bụrụ onye obere inweta nke ndị obele shops dị ana dị nke ị kwụtala obele ụgwọ i bido ọrụ na ya ozugbo o nwerọ ife ama-adị n'ime ebe a shopping mall first class hospitals first class schools everything a na-achọ achọ five star hotels about five places and nke ahụ agwụgo enwerozi enwe space for five star hotels so na ihe niile a bụ ihe ị ga-etinye n'uche mara na ndị be anyị n'obodo oyibo na-eweta ego na-esendi ego steady since ahọ na ahọ na ụma gara aga e bidoro ọrụ ebe ahụ ọrụ akwụsịbeghị ebe ahụ maka na ego na-abata ọrụ na-aga n'iru so ihe na-ayọ anyị bụ ka anyị tinye uche n'ebe a na-akpọ Lion Business Park asịzina na na ị marọ ebe ị nwere ike ime invest ụfọdụ asị security o nwerọ ebe security dị na Nigeria today a na-achọba achọba na ebe anwa ka security ga-adị because na ife niile a na-achọ achọ ga-adị ebe anwa onye a city ka ọ bụ in a- in another city and eh, onye ọbụla ga-abata ebe ahụ a ga-asachi ya very well ọ ọ ga-abụ a well the most secured place in Igbo land so na ihe na-ayọ anyị bụ ka onye ọbụla gbaa mbọ kee ajị n'ume wee gbadataba na Lion Business Park Enugu ọ dị na side ebe ndị custom na ị na-aga 9th mile i si Ọnịcha na-agbagota na-aga 9th mile side ebe custom ka ị ga-afụ the big signboard dị there mana m adịba asị gị ka ị gaba there alone ị chọọ ịga ị kpọọ anyị n'ekwentị na a na-eji ndị security were aba ebe ahụ because ebe ahụ adịbeghị well developed ọhịa ka dịgasị so many sites there ka ị ghara ịsị na na agwarọ gị ma ọ nwee ihe ọgbata uhie ma ị na-aga so na ihe na-ayọ anyị na mbụ kpọọ n'ekwentị anyị na-afụ na ya ihe onyonyo ka ị jụta e ihe ndị dị iche iche i kwesịrị ịma maka ebe a ebe a bụ Tinapa anyị ebe a bụ Lekki Free Zone anyị ebe a bụ the largest industrial park business park na na the whole of Africa o nwerọ ebe dị ka ya ihe dị there bụ 2000 hectares 2000 hectares not acres hectares of land so na ọ ebe ọ ga-abụ ị bịa ụdị ihe ọbụla ị chọrọ ị chọrọ warehouse ị chọrọ factory though na warehouses eh, na-agwụkwa agwụ maka ndị chọrọ warehouse amarọ m o luchazikwala ebe 3 portions or so so biko ị chọrọ warehouse bịa ozugbo kpọọ m n'ekwentị ọ bụrụ na factory ka ị chọrọ gbasie ike ozugbo shops dị ị kwụọ ụgwọ shop ị kwụwa eh, eh, some amount of money eluchadị 10 percent i bido ọrụ i bido ọrụ shop gị so na ihe niile a bụ e meli ya ka ọ dịla onye ọbụla easy wee na-ayọ anyị ka anyị mara na akụ ruo ụnọ bụ the best thing maka na ihe a ndị Yoruba na-eme na-achụgharị ọ bụrọ sọ Yoruba ebe niile ụwa niile a na-achụgharị ndị Igbo ka oke gbapụta na street ọ dịka a sị na anyị mere alụ mana ọdụ ụtọrọ anyị edozirọ be anyị maka na anyị hapụrụ be anyị ndị oyibo ndị sụrụ oyibo sị na charity begins at home ndị igbo sị na a na-esi n'ụlọ mara mma wee pụba ilo ihe ndị a niile ka anyị na-eneglect wee na-aghọ anyị ahịa na ọ bụrụ na anyị dozie ebe anyị ana be anyị enyere anyị aka pụọ mkpa anyị ke n'obodo ndị ọzọ mana ịhapụ ana be unu ọ na-ebe akwa na-atụ alịrị o nwere ike na-eme gị affect outside so bikonu ka anyị gbaanụ mbọ jikọta obi ọnụ jikọta aka ọnụ ka e dozie this lion business park o nwere ife ama adị de ọkụ ama na-anyụ anyụ de I- idozi ebe ahụ eme ka ebe ahụ na-adị ọcha bụ contract ka enye- enye- e nyere ya mmadụ na contract Vo- gutter ada na ada ada afụ go- ime gutter anya ọkọ- go- gutter niile ga-adị covered street niile ga-enwe street lights ọkụ ama na-anyụ anyụ de e nwee solar arrangement nwee hydro arrangement and every other thing a ga-eji wee make sure gas turbine a ga-eji wee make sure na ebe ahụ na ọkụ ada anyụ anyụ de 24 hours so nọọ ihe m sị ka m kọwaalụ anyị unu nee anya n'ihe onyonyo unu afụ na e nwegasịrị new eh, improvement that is improvement gasị new structures a na-etinye the other time m gosili unu ife a ka na-awụ decking mana kịta ebunibekwago that decking to even lintel level that shows na ọrụ na-aga n'ike n'ike ị fụgasịkwa ndị ọzọ ebe ndị ọzọ a na-ebido ebido a na-alụ ọfụụ ana m asị gị kpọọ anyị na ekwentị na ekwentị dị na ihe onyonyo a kịta nọmba ekwentị dị na ihe onyonyo a ka anyị na-akpalịa ka i wee nwee ike nweta ohere nweta ọnọdụ na this ebe a na-akpọ Lion Business Park ị ma-eregret ye ị ma-eregret ye ngwana daalụnụ ka God ka Chineke gọzie onye ọbụla nke onye na-eme bụ ezigbo ife ka ọ gaalị ya nke ọma anyị ga-adị ka echi echi ada agwụ agwụ onye bie aka na ana nya biri ndụ n'aha Jizọs ka m na-ekwu nke a amen